ọkwa ka ọ dị kee ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụaka na-etolite etolite dịka anyị ma na unu nata akpọ ife ACP ọ ya Abagana
Council of Council of Professionals nke ị wụ prezidenti fa

ife anyị enwetarọ mgbe anyị ra ka fa ka fa nwee ya Ọ ya. and eh, fa na-enwekwu ya Nke m fụrụ n'anya.
Ee.
ọ bụ na ị fụ ụnyaahụ the whole secondary school dị n'Abagana Mm. and the whole primary school dị n'Abagana Yeah. ọ fa ncha niile dekọta ụnyaahụ na Ọ ya. masa Mm. ee wee bịa fụ ife anyị na-emere fa ma ndị e nye scholarship ọ ka o mere ma ndị e nye e nye na ego academic eh, for their excellence in academics Okay. e nye fa cash award yes you know from 20,000 a lot of them you know ife a ka a na-eme gịnị ka ọ bụ ka anyị kwado ụmụ anyị Mm. ọ bụrụ na ị fụ ụnyaahụ kwa ị fụ na o nwe onye bịa kwuo okwu wee kwuo na ụmụ anyị na-abazi n'otu nzuzo secret cult na ọ dịzi common na ọ bakwu na praịmarị skuul na-asị ọzụkọ ofu akwụkwọ a ka anyị nchache hmm.
nna be anyị Abagana anyị ekene anyị ekene ee eh, kee ife ị ya-agwa Abagana kee ndụmọdụ ị ya-adụ Abagana maka ị dụgolu ndị yut eh. kee ndụmọdụ ị ya-adụ fa etu ụbọchị si wee gbata kwụlụ kịta eh, ndụmọdụ m ga-adụ ndị Abagana bụ e tigo ọkpọ saa aka ọ ka o mee Eh, na- mepee ọ- ọganiru ka anyị chọrọ gbam anyị chọrọ udo ọ ka o mee Eh, Mm, ịkpọasị adịghị ya ọ ka o mee onye ọbụla mara na ọ- agbata obi ya bụ nwanne ya ọ Eh, eziokwu ọkwa na anyị jikọ aka ọnụ anyị wee fesi ndị ndị ndị enemi gba anyị gburugburu ọ ka o mee Eh, ọ na-abụ na anyị nọrọ nwayọọ nwayọọ onye ọ na-anọrọ nke onye ọ na-anọrọ nke ya o nwerọ ebe anyị ji azụ eje gbam anyị wee dị ka- anyị ga-anọ ka anyị anyị nọdụ ka ukwu azịza ọ ka o mere ukwu sie azịza ike ee Mm. a wee na-edokwa Abagana ọ ya Ee. ka Abagana gaa gaa n'ihu n'iru onye chọọ anyị okwu anyị mara ife anyị ga-asị ya nna anyị ekene gị. Ekele gị. Ee, biko anyị ga-achọ ka ị kọwara anyị onye ị bụ Ọ dị mma. afa m bụ barista Peter Ọzọbịa abụ m onye Ọrọfịa Abagana ndị mara m ọfụma na-akpọ m Ogbuefi Ezeugo Ogbuefi Ezeugo nke Abagana anyị ekene ee kee ka i si wee fụ ọnọdụ Abagana n'ụbọchị kịta a nụnwa n'ife gbasara ụzọ na ọkụ eletrik ma mmiri kee ka i si fụ obodo anyị nwere onye ezonarị na nwere ego niile kpọrọ afa nke dị in place n'Abagana hmm. ụzọ adịrọ ọkụ adịrọ mmiri adịrọ nke kacha nke bụ na mbize na-ebu mgbada be anyị onye nụ. Aha. gaba mgbojina dị iche iche Mm, so anyị enwerọ ezi mm. anọkata mgbe ọ bụrụ na m ajụ onwe m ma anyị gọọmenti arotazikwa na anyị so wee bụrụ Anambra onye nụ. ụmụ obere obodo dị iche iche dịcha n'akụkụ anyị nwechara ezigbo ụzọ hmm. ọkụ na-enwu be fa ọfụma ah. sọsọ obodo anyị bụ Abagana obodo dị ka negharịfe anyị ah. nwerọ ife na-aga aga hmm. ife gbasara ife ịtọ ị kpọrọ afa ụzọ ọkụ na mmiri nwerọ nke a na-enjoy ka ebe ilokwa na a ga-eme wa ihe ndụ a ga-eme ya bụ o nwere ka a ga-esi wee jikọ ọnụ jee yọwa gọọmenti hmm. ka fa negata anya n'obodo anyị soro obere anyị fa na-alụrụ ndị ọzọ na anyị soro obodo Abagana soro obodo a mara na Anambra Ọnya m. ibe jide negaziri anya ka nna mara Mm. fa lụwara anyị ụzọ ọ ife anyị ejeta na gọọmenti anyị soro Anambra fa tinyere anyị ọkụ ọfụma Ọkụ m. mee ka mbize Eh, na-ebu ndị mgbada ma Akpụ Abagana mmadụ bụ ka mbize afọ ka mara ife anyị eme ya ndị asị na ndị ụwa na-enye aka enweghịkwa ebe banye aka na Uruọkpala Uruọkpala palụgo ya elue Abagana Girls lukwe briji ebe ahụ mana ife anyị mana ọ karịkọ ya nwee nke maternity Nke nwee nke maternity. Obinagụ ka mata na i tinye anya ebe ahụ egwu ekwerọ onye ya n'ụnọ na ma nke Adagbe Orofia na nke Adagbe Orofia ebe dị iche iche so sị gọọmenti nyere anyị aka Hmm. Eh, ndị be o so sịkwa na onye a na-azọ azọ na-azọ onwe hmm. anyị bụ Abagana hmm. nwekwe ndị metụtara n'obi ka anyị esi nyere obodo anyị aka fa mee anyị akụọrọ fa aka
Ikechukwu Okeke chief eze apụta n'Abagana ọ mere eze a n'Abagana eze a n'Abagana iku a n'Abagana aka ji ọfọ n'Abagana anyị ekene gị na n'Abagana abụ a na-ebe ogidi Ah, n'obe ogidi mana onye abụcha ya abụcha mmụọ niile dị n'Abagana ọgbọ gbam ma kịta ọ mụnwa bụ onye isi ndị aka ji ọfọ na n'Abagana ọkọme anyị ekene gị daalụ nne ee kee ka i si wee fụ obodo anyị bụ Abagana n'ụbọchị tata ee n'ife gbasalụ Eh, ma ụzọ ma ọkụ eletrik ma mmiri ya ka isi wee fụ ka be anyị si wee dị be anyị dịkwara iche ka nnọọ ọ na anyị nwere azụ na onwe na anyị hmm. nwere ọzọ nke anyị maara eh, a na-eme eme because na ndị politics na-aga bịakwa anyị ebute ihe okpuru abaghị emere anyị ife mere hmm. ha na-enwere ife anyị na bịa ka ba anyị niile hmm. ebe dị ka ụzọ Abagana aga esi mgbe eji kwebe anyị ndị na-achị anyị ji kpebe anyị nkwanye ya stil ọ ka dị otu ọ dị hmm. eh? so na enwere ọgwụ otu idozi edozi anyị ọkụ nwa bụ nwere ike dịka o nye gị taata ị ma na izu ụka ọzọ inwe ịtago ahụhụ ịghọtago pọmpụ ụdị ihe anyị chegoro na pọmpụ na ebi ndo na mgbakwukwu mmiri be m ee eh, n'ute ụkọrọ mmiri ee eh. ndị mmadụ bịa ha eburu anyị a na-eri ele si ka o wee dị mmadụ ka afọ anyị si wee dị
daalụ rinne anyị ekene gị, dịka onye isi ndị omenala wụrụ eze anyị nke Abagana kee ka i si achịkwa ndị omenala n'obodo anyị wụ Abagana mm, anyị gbakwa ndụ mm. ịghọtago mm. o nwere nke na-ese okwu dịka o nwe arụsị na-abụghị ese okwu ka esi eme anyị arọgbo ndị ya afụ maka ya ndị ya eji enyocha ya ka emee ya otu esi eme ya dịka arụ Abagana na anyị ezorọ ya ezo ka emee ya otu esi eme maka na arụ afụ arụ afụ na-ewukarịkwa na Abagana onye anyị ji sọta panel ya na-ele anya na hmm. ọ dị mma hmm. a na-adụkwu ndị a na-adụ ọdụ ọdụ a na ike ibe emedịrị anyị na be anyị na oke mmụọ mbute anyị eji ọdụ onye pụta ọtụtụ na ya bụ arụsị nke bụ arụsị mgbe iji enyocha ọ bụrụ mmụọ mbutere ọdịbịa ka o buru ibe anyị na-adụ fa wee na-edo fa na line fa ya esi na na-eme nke ha eh? ike dị n'awaja n'awaja hmm.
daalụ rinne anyị ekene ị ma na etu i si wụrụ eze anyị na ọ na-adị ka ị wụ ife oyibo na-akpọ professor ya ọka mmụta n'ihe gbasara omenala ọrịa eh, maka ọ dịrọ ofele chacha kee ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụaka anyị ndị na-etolite etolite ee, ụmụ ntorobịa ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa ee, etu ụbọchị dị dị ka ọ dị kịta dịka ụbọchị dị kịta anyị na-anyụkwanụ ka o nwere ndị na-aga bịa be m ebe a dịka na Abagana anyị ji ofu ya anya ee ndị na-eme ife ọjọọ a na-abata na ya chacha gbam egwu anyị ekwerọ ọ bata Ọ, o nwere ndị ga-abịa jee debe ebe ịdụbụ ya ọdụ dụbụ ya sị ya rapụ ụmụ cult na o nwerọ uru ọ ga-abara gị Ọ, ya. nwere ndị anyị aga ụmụaka ejide ha asị m mebia tiara m ada ebere mmadụ ka a gị metụlata ị ghọtago na-ayọ onye nwe onye ahụ a ntị ba ụfọdụ na-agọrọ ebe a bụ onye a gwara ọ jụ nya dị onye a gwara o kwe nya dị kwukwanụ ee na mgbe o ruwere na ọrụ mgbe gboo a na-akwụ taksị na-abịa anyị na-arụ anyị mgbe ahụ ruo ka a chụwara anyị na taksị anyị ma na anyị erugo nwoke ị ghọtago so na onye ibe onye meta abụọ isi ya ọ bịa na-akọrọwa otu onye metara n'isi ya mmadụ ara anwụkwe mmadụ ọnwụ anwụkwe daalụ ọ ga-asọ anyị ka ị kọwalụ ọra na eze onye ị bụ
mụọ bụ comrade Ofoedu Clement Babike ichie mba a na-abalụ agụ an honorable member of the local government before onye nze na ọzọ na abagana so na mụ bụ onye obeagu ward orofia village abagana nwa chief simon ofoedu eti mgbodogbo
anyị ekene daalụ rinne mba a na-abalụ agụ nke abagana eh, anyị ekene gị eh, dịka m si wee ghọta na o nwee nnukwu ọkwa i ji eh, dịka onye isi ụmụ akwụkwọ ee biko ke kọwala anyị ọfụma na ibe anyị ga-achọ ka fa mata gị ọfụma um, ebe ndị bụ onye isi erika erika mm. ụlọ sọsọ n'ụlọ akwụkwọ mm. orika erika ekwu ka ekwu bụọ for over eight years i was a vice, pre vice president uh, a vice chairman of nut anambra state for over eight years the third teacher in anambra state uh, I was the chairman of uh, CMO for several years, both uh, Paris and Dinare, and right now, vice president the entire Okada Okay. Right? Mm. I've been the vice principal

alụ m ọlụ na ojiako memorial girls secondary school adazi ani lụọ na girls high school agulu dịka onye na-esote onye isi ụlọ akwụkwọ lụkwa na Loreto special science school adazi dịkwa ka onye na-esote onye isi ụlọ akwụkwọ tupu e wee sị na m ma-emuvu na m ma-ekuni ka ive niile a na-achịkwa n'ebe a ka njikere tinye na azụ onye isi ụlọ akwụkwọ so ebe izizi e weje m bụ na community high school nawgu hmm. ebe m wepụtara my blueprint hmm. mkpọrọ operation restore hope wee bido na community high school nawgu hmm. ive m nọrọ ebe a bụ only 10 months June 2009 to July 2011 about 10 months July 2010 e wee kpụlikwa m ebe a sị m bịa be nna m nnamdi azikiwe secondary school abagana Ah, nasa nasa that was July 1 2010 oge m bịa na nasa oh, anya mmiri gbara m ọ dị m ka m gbachiya azụ ozugbo maka ụmụ akwụkwọ fa niile fa nọ n'Oye Agụ ọnya na-enene silima ọnya fa nọ n'ogbu oge na-amagharị n'ọfịa niile ọnya Ha, na nke kachasị wute m bụ na greatest opposition m nwere na NASA bụ ndị Abagana kedu ife eji weta m ebe a Hai, the thing wute m ọnya arize ndị nọ n'Ọka including the former principal Nze Emeka Olisa na-akasị m obi so na mụ abịa na NASA ya eh, after five days july 5th 2010 m launch ife m kpọ operation restore hope na NASA na NASA nke m bidoro na Nawgu ọ mm. na-ewute m na m rapụ ụmụaka Nawgu ọ mm. na-ewute m mana kee ife m ga-eme onye a sị ya bịa ka o dozie obodo nna ya ụlọ akwụkwọ dị na obodo nna ya bịakwuo abịa ndị be unu asị na fa achọrọ gị o wute m not ndị be anyị niile o. o nwere aka m ji akwụkwọ petishọn e de n'Ọka aka m ji ruo echi mana fa ncha niile bụ ife gafegoro agafe ọkọ mme then eh, oge m bịa na NASA ụmụ akwụkwọ the school nọ in a very bad shape very very bad shape anyị bido ọkọ mme right designịa ife anyị kpọrọ operation restore hope gear 1 ọkọ mme anyị bidogodu with gear one. There was no boarding house. Ndị bi na boarding na anachago since 2004. Mm. So the first person I wrote at a boarding house was in 2011. Mm. I reached the vice president, vice principal Amọ Konkwo, Antonio Kav, off Anyalaka. Mm. I just go tell you, you know, I go navy with the coppers. Mm. After some few months, right? Mm. But we were about three, four. Onye abo onye agụrụ nwatakịrị. But because na nlụ na science school, adasi. mama ya na papa ya anụzi ya na m emovego to Abagana fa kpọrọ ya so m ozugbo and so many others kpọrọ ya so m so m wee sị na o nwerọ ebe ọ ya-ebi ọ ya-ebi na boarding house anyị wee bido create boarding house for the eight years m nọ na NASA hmm. the boarding house came back fully hmm. right anyị na-enwe aṅụrị hmm. ụmụ akwụkwọ na fa na-emekwa oh, part of the operation restore na anyị ban on the parents nyere m aka PTA hmm. fa wee take resolution na ọ nwere anyị achọrọ any handset na school any iphone or anything na school hmm. fa wee fa wee take that decision na 2011 hmm. ruo 2012 anyị bido implement ozugbo ozugbo anyị collect over 85 87 handset iphone and everything gbaa fa ncha niile ọkụ before the parents egwu baa ụmụ akwụkwọ anya oh, mana ife nyekwalụ anyị aka arize ndị nkụzi niile hmm. o nwere ife m chọpụta ife a na-akpọ NASA Intelligence Squad hmm. NIS hmm. ndị a na-enye anyị infọmeshọn amachara m fa oh, ọrụ fa any infọmeshọn fa collect ma n'ilo ma n'ụlọ akwụkwọ ọ na-eme ka anyị mara anyị wee na-eguide them adị m very happy now na prịnsịpal nke nọ kịta afụ inheritikwa NASA eh, Intelligence Squad ọ na-enyekwa infọmeshọn maka anyị nwecha areas a na-adrọpụ m infọmeshọn ife niile na ụmụ NASA na-eme n'obodo ana m eji infọmeshọn ya hmm. adịghịzi ụmụaka mụ na fa ka na-relate up to today fa na-akpọ na phone oh, na-agwakwa m certain things na-eme na school oh, so na-agwakwa principal sị nekwe nekwerekwa ndị a ejikwa na fugugwu egwu ma ndị nwaanyị batara ọfụ hmm. fa na join sị ya mana ị ma m afa hmm. ị ma m afa once ijiri a fon mgba close a gate etu asọmijikwa afa gị ịma mma you know so um, anyị wee na-alụ lụọ ife izizi anyị mere na anyị restore kwa boarding house obidokwa ozugbo
anakọtasịa chukwu mekwu ebele nyekata fa nsogbu n'ọka fa sị m kedu na ya ewetara ndị cook hmm. ndị m mekwara employ ebe a mmadụ ịtọ ndị abagana hmm. yes mrs eze mrs ogbuna ndị ọcha ndị abagana hmm. eh, emechaa fa dị ịtọ na-esi nni now ọ ka m pụsịrị ka the boarding system ka close mana now they are still in the school working right so na um, apart from the boarding system because of omume fa na-enwe part of the operation restore hope this ife anyị design cha hmm. fence adịrọ na school oh, anyị bido hmm. yọwa individuals i only mention one name hmm. engineer dennis okafor ojikeme abagana onye anyị use late engineer ime ozobia wee bido fence na nasa right mesịa pta join kwa ah. ị gaa na nasa kịta ị ya-afụ etu the fence dị kịta up to now oh. ụmụ akwụkwọ ada agbapụtazi agbaje oye agụ and the rest of it hmm. anyị jidesie ebe ike hmm. arịọ ndị nkụzi enyekwu government nsogbu hmm. because during in those days enyere government nsogbu o nwerọ ife government kee nasa na-eketarọ oh, ebunye anyị bus first bus o lue na the second one eji nsi ọ mụ na fa kote okwu n'ọka ọ bụ ikwa m sị na m na-enye nsogbu ebunyekwa anyị the second bus right then um, anyị renovate wekwa the school now uh-huh. doziwe uh-huh. ndị abagana nyekwuru aka hmm. philanthropist hmm. right i lue ebe a ị ya-afụsị afa onye nyere anyị door onye nyere anyị window onye nyere anyị na hmm. everybody afa onye ọbụla dị there right anyị bido gbagide mbọ na renovate um, uh, library renovate administrative block the two dormitories anyị renovate chara ya then anyị wee yọzie ndị acf then hmm. abagana committee of friends now hmm. abagana council of professionals oge the school mee golden golden jubilee hmm. that was in 2015 1965 to 2015 50 years of the existence of nasa arize dr nwanyị nyekwala anyị aka onye chairman of the occasion ọ ya install anyị 30 kva big um, big um, generator government bunyere anyị oge a hmm. ọ ya nwa install anyị rewire kwala anyị the school oh, kwa chairman of the occasion hmm. so anyị yọzia ndị acf o wee bido ịbịa repair jim nwobodo hall in those days eh. ọ ndị acf bidoro ya ọ bịa ịfụta na fa roof ya now government finish ya anya hmm. before the time last year then there are so many things daalụ biko ka ị kọwala anyị onye ị bụ afa m bụ ticha Fidelis Obalim mụwa bụ abụ onye Umueri maka ụmụ eri Umueri Anambra East Local Government Area mụwa bụ principal NASSA

fa agụla akwụkwọ fa zụpụtakwuru mmadụ ma nke kasị enye m obi aṅụrị bụ na fa na-achọ ka ụmụaka fa tolitekwa mara ife site n'inye aka na skuulu anyị ma n'Abagana nke o gosi na agamniru obodo bụ ife na-echu fa ụla
kee ife na-eche gị aka mgba na skuulu a bụ Nnamdi Azikiwe Secondary School Abagana NASSA ife na-eche gị aka mgba ife kasị eche m aka mgba bụ na ụlọ akwụkwọ m dị nnukwu hmm. mana agbara ya ogige agbara ogige anyị nwere fence anyị nwere fence round the school round sọsọ nke ogologo ahụ sọsọ nke dị n'ogologo ụzọ anadoro ọfụma anadokwuru ọfụma hmm. ee ọ bịa bụrụ nnukwu nsogbu dịlị m hmm. na ụmụ akwụkwọ ị na-eche late fa na-esi ụzọ na ụzọ na-abụrọ ya bata ụzọ azụ ụzọ azụ a na-abata Mm. ee o nwee onye chọrọ ịna nị ọ mago na ndị na-anọ na geeti ama ekwe Mm. ndị gate men Mm. ma ndị nche Mm. fa si azụ naa ọkụ ọnụ. ee, oge ụfọdụ ndị na-ekwesirọ ịbata na ime ụlọ akwụkwọ dịka outsiders Abata. esi azụ abata ọkụ ọnụ. Ee, ee, nsogbu ọzọ bụ na o nwere ụlọ ụfọdụ one ma one like physics lab ọ na-eri mmiri o nwekwere ebe ndị kọpas ọ dị n'azụ kọpas lodge o kwesịrị ka a kpanye aka
e dozie ya ka ọ dị mma bụrụ ebe obibi ndị kọpas ga na-ebi ee kịta na o nwerọ kọpa bi ma ndị kọpas bilie ee ọ ga na-enye aka ịga na- na-echekwa ụmụ akwụkwọ ee ụmụ akwụkwọ sikwa n'ebe fa nọ na-amụtakwa ezigbo ife kee maka mmiri kwanụ ee mmiri onwe abam ebe a anyị nwere borehole e bu eh, agbapụrụ hmm. ofu ka ebugo sumo ya hmm. eh, ebugole before m bịa hmm. mana ọ ga-adịkwa mma ọ bụrụ na o nwe ife a ga-eme ka e dozikwa ya e dozie ya ka ọ dịkwa na azụ anyị akarọ masị ife bụ nsogbu ya ọ karọ gbaba so na unu enwero mmiri na-agba na skuul a nọ mmiri dị n'azụ mmiri onye ọcha kedu ka ebe unu si e, emekwanụ mmiri
mmiri anyị ji eme ife bụ dịka pure water anyị na-ebutela anyị ndị tanker mmiri ndị tanker mmiri akarọ nwee nnukwu ezigbo ife anyị mebe nọ ebidosi ọfụma kịta ndị boarders pụtasịa makwa ha ga-eji mee ọ bụrụ ndị tanker na-ebute na-agbanye na tank mana unu nwere tank enwere mgbe enwe ọkọrọ bụla ya mana enwero ezigbo tank enwero ezigbo tank ya saabụ dị ndụmọdụ ị ga-adụ dịka ụmụ skuulu nwata ndị na-etolite etolite ndụmọdụ ị nwere ga-adụ ọdụ nwere mụ adụ fa bụ na ka fa mara na ụwa bụ mee na-ebido n'oge wee mmadụ na-ebido n'oge wee zụba onwe Ee, ụfọdụ che na ụwa dị easy ụwa adịrọ easy fa che na na mm, na ọ ka ọ dị taata ka ọ ga-adịli echi Ee, fa amarọ na a na-ata afụfụ n'ụwa ọ na-eme ụfọdụ ụfọdụ fa fa na-abanye cult so cult adịrọ mma onye cult na-anwụ n'oge then ndụmọdụ ọzọkwa bụ ka fa na-abịa akwụkwọ n'oge na-egekwe nne na nna ntị na-ege ndị nkụzi ntị uche fa dị n'ebe akwụkwọ dị nakwa ndị nne na nna ka fa na-ekwere fa aka anyị ekene daalụ kịta anụnwa anyị nọ na Abagana Girls Secondary School ee ka anyị kwụ onye isi Abagana Girls Secondary School ya the principal Ị kọwalụ ọranaeze onye ị bụ. Abụ m Mrs. Felicia Ebeagụ. Abụ m onye Abagana. A mụrụ m n'Akpụ Abagana. A na-anụzi m n'Amaenye Abagana. Ndị be Ebeagụ mana abụ m nwa

afụ obodo anyị bụ Abagana n'ife gbasalụ ma ụzọ ma ọkụ eletrik ma mmiri hmm.
ezee m ume gaba n'iru ife m ji wee zee ume a bụ na Abagana bụ nnukwu obodo ka onye ọbụla maalụ so ọ na-abụ e jee ife dịka meeting hmm. m na-ekwu ebe m si pụta a na-afụ otu anyị si wee pụta si dịka anyị si na pọtọpọtọ mmiri hmm. pụta hmm. a na-ajụ m o sikwa Abagana m sị onye na-ajụ m bịa were anya gị fụrụ ife gbasara ụzọ a si Oye Agụ wee gaa Nimo hmm. even though na enwezila ebe mbuze bịa kọtụ ọnya hmm. ife gbasara ụzọ a si Oye Agụ wee lute na skuulu anyị abụ Girls Secondary School Abagana ọ na-eli anyị nni n'afọ na-echu anyị ụla hmm. ị ma na mmiri zoo anyị adịghị aga ụzọ o nwere mgbe a ga-eji si ime Adagbe ụfọdụ ndị Adagbe atụchisi ụzọ ụfọdụkwu adị afụzi ebe nwa a na-esi aga na Adagbe hmm. maka na ụzọ Adagbe nwa pịtọchapụrụ ị pụta ị na-achọ ịdana na mbuze ma ịgba anya ka e wee gbazite chọta ụzọ a ga-esi bịa na Girls Secondary School Abagana hmm. maka na nke dị n'isi ụzọ bụ Ọgbalụ akọtugo off almost hmm. O nwee mgbe ụmụ akwụkwọ m ga-apụ jebe ọrụ n'ụzọ a, anyị ebukọsị akpa simenti rolucha afịfịa from the field anyị rolucha afịfịa anyị ebulu bulucha akpa simenti wụnye aja anyị ejiri bọọsụ kpọrọ ụmụ akwụkwọ bulu ọgụ anyị eje na-awụnye ka e wee dozie ya ka o kwetu anyị gaa maka a pụta ụfọdụ a na-asị na ụzọ ndị Abagana Girls fa dozie ya ọ gbaa anyị ghalị ụzọ a mmiri zoo ada aga ya aga ndị nkụzi a na-ebulu ndị nkụzi tụgbu ha na na pọtọpọtọ ọkada. ụmụ akwụkwọ anyị ọkada na-emelụ ha arụ ndị ọ na-acha ọkụ n'ọkpa ndị ọ na-atụgbu na mmiri pọtọpọtọ ndị mmadụ na-afụsikwu ya a na-emele anyị ebele enwere ndị ga-abụ fa bịakata n'ụzọ a ndị na-achọ ịbata n'ụlọ akwụkwọ a fa gachazie ụzọ a ọ sị mba ka ya kagharịa azụ na ọ na-enye ya nsogbu o nwere ndị ga-ebulu moto pụta moto fa atọ n'ụzọ hmm. ama aganwu ya o nwego mbọsị o mee ndị kọmishọn moto fa atọkili mmiri zoo ada aga ụzọ a aga o nwere ife fa mee ndị kọmishọn abụrụ na fa ga-alụ ụzọ hmm. a na-ebe anọkatazie abịa sị anyị ee eh, na anyị tụnye akwụkwọ na a ga-alụ anọkatazie asị anyị na a ga-alụ ụzọ anyị malichasie elu wee pụtazie ife anyị fụ bụ na alụzie nya from main road to be Okedi akwụsị so onye pụtazie ọ sị anyị ọ bụkwa alụgo ụzọ Abagana Girls sị na afụlụ ya na alụghị and ebe nwa alụ bụ ebe dịtụdụ mma ebe dị mma na ị gafetezie ebe a ebele emegbuo gị ya na ụzọ a na-ata anyị nnukwu afụfụ o nwerọ onye na-enwe ọṅụ ma udu mmiri bịa n'ogologo ụzọ a maka ịfụ bọọsụ anyị bọọsụ ise anyị aghakasịcha onye agbụ ya na-ada o nwere nke ya agbụ ṅụọ mmiri ọ nọlụzia na mmiri anyị ama agazi ghakasịa nuts niile dị n'ọkụ ewee bịa n'ife gbasara ọkụ nke ọkụ is more than six years now ọkụ na-adịrọ n'ogologo ụzọ ọkụ na-adịrọ ogologo ụzọ yes Abagana Girls anyị enwerọ ọkụ ị gee ntị kịta ị nụ ka jenaretọ na-asụ thanks to Gọvanọ Peter Obi onye bunyela anyị genset mana kedụzi ego eji agba fuel ego eji agba gaasị agbanye na ya bụ generator hmm. for six years now o nwerọ ife dịka ọkụ ebe a nọ gas ka anyị na-ego mgbe ọbụla ma ụmụ akwụkwọ na-eme ICT o hmm. anọkata m gotekwuo jenareto nke obele ka anyị ma ma anyị ga na-etinyetụ fuel na ya mgbe ụfọdụ wee na-amaneji ofu ife anwa ka ọ bụ ọ na-enye anyị nsogbu ọ bụrụzi ife ndị ọzọ ji ọkụ eme ka anyị ji eme hmm. ndị nkụzi m nekata fa anya n'iru m sị si tinye ọkụ ka fa chajitụnụ phone fa hmm. anyị gaa taịpụ ife ebe a anyị ya-eje gbanye jen gaasị adịla nwere ọbụzi ụmụaka hmm. mmiri the students cannot stay without water o nwerọ ka ụmụ akwụkwọ nọdụ na-enweghị mmiri bịa bụrụ ụmụ nwanyị for that matter ụmụ nwanyị so na mgbe niile ife a na-asụ a na-apọmpụ mmiri ịgbanyelụ fa ọkụ ị fụgo the terrain of our school mm. otu anyị si nọdụ mm. n'ime and n'ọfịa mm. anyị jedebezi wee gaba na mmiri ọ dị na jungle ọkụ adịla enwu ụmụaka ya-anọ n'egwu and ụmụ nwaanyị ka fa bụ obere ụmụaka mmiri adịla agba fa nọ na nsogbu ị ya-ezipụ fa jee chuo mmiri akọ akụkọ ọzọ ofu mgbe atọla ofu onye so na anyị nọkwa na nsogbu na skuul a anyị nọ n'ezigbo nsogbu so ị na-ayọ ka enyere unu aka ayịyọ m na-ayọ bụ ka enyere anyị aka nke a ga-emere anyị si mee hmm. maka na ụzọ a ọ bụrụ na alụrụ ya obi adịtụ anyị bụ ndị nkụzi mma ya bụ ọkụ ịmakwa ọ na-abụ agbanye jen ụmụaka eti otu esi eti na ndị ọ na-atọ fa hmm. mana ọ dịzila anyị na anyị adịghị n'obi ọcha hmm. ego gas a na-eli anyị a ga-eji ya lụpụta ife ọzọ na hmm. so biko o nwee ndị ga-enyere anyị aka ka a fụ na a lụrụ ụzọ a nwee ka a ga-esi nye aka fụ na ewetala ọkụ ị makwa a sị ka e bunye school ofu obele transformer ga-asavụ this compound ọ ga-amagbu mmiri anyị na-eyuzi mmiri mmiri kwa na-enye nsogbu n'ebe a borehole anyị nwere ediseminetiro agbasasịrọ mmiri ruo ma na hostel ma na ebe dị iche iche ofu ebe ahụ ọ dị ka a na-eje na ya na-agbalị ya hmm?
anyị chọọ ka e wezielu pipe tinyesie tap wesasịa mmiri ọ baalụ fa na hostel ka fa wee nwee ike welie na flush toilet hmm. ọ bata principal's office ọ dịrị ya be principal ọ dịrị ya ebe niile ka mmiri gaa na ya hmm, ọọ ife ndị a ka anyị sị ka ọ bụrụ na a ga-enebatụ anya na ya ọzọ

nweta ife eji alụ ọlụ hmm. ife eji eme nya bụ security ka o nwee isi m wee hmm. je gote abịara m si mba m je gotie hmm. ofu wee chọba ndị ga-alụ ọlụ m jekwulu ma igwe abagana yọọ nya ka e nyere m ndị na m amarọ ka ụmụaka ga-esi nọdụ n'agụ a na-enwele ndị nche igwe abagana kwe m sị ya na ọkwa nwanne m nwoke ka ị bụ igwe abagana wee sị ka m jekwuru onye isi ndị security chairman fa bụ achọna m je e nye anyị mana ọkwa anyị na-akwụ fa ụgwọ o anyị na-akwụ ụgwọ wee wee jiri aka anyị na-ego mgbọ mgbọ egbe Ma wee na-eche e wee na-eche ụmụaka fa adịrọkwa enough n'oke m na-ebukwata m ka m weta ịbụa ọ dị mma fa wee na-eche ụmụaka m ọ dị mma

mana ebe a unu bata be m apụtara m obi ebe ebe a bụ enuagụ amaenye abagana ebe anyị na-akụ na nna m dị ya mụ ya ekpekọtakwazi ya na ndị ọzọ fụrụ na ụmụnne m ekpekọtasị ya wee ti na-enwe ike wee lụọ na ebe a ebe anyị nọ ihe ahụ n'obi anyị kie

ee kee ka i si wee kwụ ọnọdụ abagana n'ụbọchị dịka oge a n'ife gbasalụ ma ụzọ ma ọkụ eletrik ma mmiri i si wee kwụ hmm, ọnọdụ abagana efukwa na-agbakwana m anya mmiri hmm. na ọ bụrụ onye kwuta nke ya dọka abagana ekwesị anyị na-aza anyị anyị bụ abagana bụ enyi mana enyi anyị dịzi ka ọ nọ n'ọnụ enyi anyị adị apụtazi ife hmm.

ọkụ nwa ada adị hmm. ụzọ adịghọ mmiri adịghọ ịba na skuls anyị na-afụ na ụmụ akwụkwọ na-agbasasị ịba na anasa ya ka m na-ekwu na ọ nwere onye mụ na ya na-akara yesterday onye na-agbafa na old boys nasa na anyị ebidokwu ya ụlọ agịdị ya mepere platfọm ma ọ naghị anyị nwa ka anyị bịa sị na onye

ka ha nata doziwe obodo onye nwere ike ịrụfe ụzọ enwere ike ịrụfe ịrụfe ebe nwanne gị abụdịla sọsọ ihe dị afa gị dee idegwurula ya bụrụ n'obodo ka ị doziri ihe bikọs na idozie onye ọzọ dozie and ọ nwere ihe na-eme na ịbịa ka ime ihe pụta fụ ndị ka gị mma anyị nwere ka ha na-eme ike agwụ gị na Lagos ebe anyị nọ ịpụta na-atụ ego anyị eme ihe m ọkwa kịta ka Benji anyị nwere new PG ka ọ na spirit na revive hmm. Eh? Hmm. ịpụta na họl anyị na-arụ na Abagana ndị obodo niile abụrụ obodo nwecha họl hmm. ọkwa kịta ka anyị ka na-achọ irufu họl na Abagana ha agụgụ anyị erufu anyị ya nọ ebe ahụ na-egba krismas anyị dị na bildin kọmiti anyị ekwugo na new gọọmenti anyị na ya achịbụ ya rụcha ụlọ ahụ

jee ma nne ngene ma ọshọk eh, ụmụ mmiri anwa kwanụ mmiri eji mara Abagana kwesịrị ka a revive anya dozie nya ọ dịkwa mma a na-echue ị na-azụmụchata a na-agbapụ mmiri kịta anụnwa ee eh, ikwugo onye onye gbapụ mmiri onye gbapụkwe nke ọhụrụ n'ogbe ya gbapụkwe
ofu ndị ọzọ na-ekuru ịgbapụkwu be gị nwa bụ na ị nwere ike wepụta paịpụ na-akpọpụ ya ka ndị mmadụ na ịwapụta mmiri omebi ya anyị na-apụ ya ebe ahụ omebi ya na-ekwupụtara ndị mmadụ ka ha ṅụrụ ka ha ṅụrụ na ọ nwere ife ọzọ ejeta n'ụwa ife ife a na-asị ka ma ọkwa mgbe onye amị ya ọ bụrụ na nwa nkwụ na ya ihere ebe anyị ya na-emere ọ bụrụ na ọ bụrụ na igwe Abagana ngosi iro nze ya onye fụrụ onye otu mba ka ya chekwa anyị ka nwere mmadụ nọ na

anyị ga-achọ ka imetụta aka n'ife gbasara ụmụaka anyị ụmụ nwoke ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa na-etolite etolite ụfọdụ n'ime fa kịta anụnwa gụsịrị akwụkwọ fa enwerọ ego fa ga-eji wee kọntinu ụfọdụ mụcha ọrụ fa afụrọkwa onye ya enyere fa aka

anyị nwere projekti idozi mmiri mmiri bụ iki mmiri nke dị ebe a hmm. edozie nya ọfụma hmm. onweghị ya tank hmm. ndị mmadụ bịa ka ha na-ekuru natural water dị na iko gbafere main road a kata o nwere ezigbo mmiri dị ebe ahụ nya ka anyị na-echu mgbe anyị nọ so unu ruo na mmiri anwa anyị na anyị nwere anyị na-akpa elu even last mitin anyị na-eme mitin mitin anyị na-alụkarị every December ndị mmadụ nakọta anyị enwego project ime mmiri a maka ọdị mma so na anyị edozi nke ahụ abịa na ajụjụ nke ị jụrụ m n'ikpeazụ ee ma ụmụazị na-eto eto kịta enwezikwanụ opportunity ihe emebichara naijiria mebiri emebi mebichachacha kama na ndị be anyị ihe anyị na-ekwu enwere spirit inye aka ọ ka nwa onye aka nwa m Ee? mana o nwere project anyị nwekwara here atụrụ na champion ya eh, ya na Matthew nwokoro nwanne m nwoke na Amerịka enwere anyị bụ na Amaenye anyị Eh, anyị chọrọ inye indigent student scholarship Eh, eh, so that project ka ha na-eme indigent student ndị ma nwere ike ịzụ onwe ha a sị na at least nwee first degree anyị enye ha scholarship wee na-ayọkwa ndị ọzọkwa nwere ike imebu etu a ha mee i nwegodiri ike in your small beginning in your small enclave n'ime be nna gị ee o nwere ụmụazị ndị na nwere isi akwụkwọ akwụkwọ ma gịnị Kwa alụkwụ ụgwọ ma ụgwọ akwụkwọ. akwụkwọ ka ha nwee ike wụrụ ha wụrụ mmadụ echi ya bụ kọwara anyị nna anyị ekene gị ndewo daalụ ee biko kọwara ọra na eze onye ị bụ abụ m ibe egbuna boniface Nwefo ichie onu abagana esi m Adagbe abagana ogbe a na-akpọ Adagbe abagana pụta daalụ
dịka ka i si wee fụ ọnọdụ abagana n'ụbọchị dịka oge a etu abagana si wee dị n'ife gbasara ma ụzọ ma ọkụ eletrik ma mmiri ka i si wee fụ ọnọdụ abagana ee abagana dịka ofu obodo n'Anambra steeti nwere imirikiti ife ọ ya-abụ ọ bụrụ n'oyibo akpọọ challenges hmm. n'ife a nara afụbu afụbu afụbachazi enye ike gwụ mmadụ mana a sị na onye mere ka o si eme ama na ọ dịrị ya ka o si bịa na anyị fụrụ na ife gha tọkọ ka ochie hmm. bido n'elu wee lue n'ala hmm. nwa mkpi ama ọzọ onye kwọ nne ya Eh, mma dị ọnụ ka ya sị bụ onye adịna njọ wee mee agbọghọ hmm. mana ya na-eme eh, na onye mm, onye dara na ndụ ahịa na-aga aga abịa n'ife gbasara ọkụ eletrik hmm. ọ ga-abụ ife mwute dịka ịsị na o nwere ogbe ma akụkụ ogbe ọkụ eletrik na mụnụrụ ọkụ nepa ofu ụbọsị hmm. na ndụba hmm. anyị ncha bụ Abagana anyị ncha bụ ndị Njikọka lokal gọọmenti anyị ncha bụ ndị um, anambra steeti bụ dịrị gabazia ndị na-akwụ taksị ndị nwere ife na-alụ na-akwụkwa taksị o maka na ọ ụtụ isi a ya aga akwụwa e wee nye ife eji ele ndụ anya mana nke fa adịzina nke nke fa atụchazi na ole elotụva ilue na Adagbe Abagana ndị agụ ndị agụ Adagbe Abagana o nwere portion of it and na ndị bi side Abagana Girls. Eh, eh, enu agụ enu agụ Enu agụ. ndị bi ebe anwa ee onwere afụ- Ara afụ- ọgaranya anọrọ ebe ahụ Mm. then ndị bi ebi sị ka fa jesi ebe fa ya esi wee were ọkụ wee gbarata fa tụkata ego atụkatagbugbo ego tụchacha fa ncha niine naa n'iyi oyi na mana a sị na o si taa dịba mma na ọ dịba gboo
so ị na-ekwu ka a gbatalụ ọsọ enyemaka a ga-agbata ọsọ enyemaka na ọ ka mara n'ofu Alhaji ka awụsa na-achịrị efi ọkụ eme. Eh? ife me ofu onye abagana o megwo abagana niile ogwedo onye ilo onye na-asị ya nwụrụ kwa mgbe ọ nwụrụ mkpagha abụrụ wee da adịrọ mma mmadụ ịdị na-ekpe ekpere ka ibe nwụọ then abịa n'ife gbasara ụzọ mm-hmm. ezi ghasara aghasa mana ọ kachatụkwa mma ọ bụ sọsọ ezi coal tar si enugwu wee jee ọnịcha mm. a na-aganwu ya mm. mana e nwere etu mmiri si adọba agbakọta n'oye agụ jọnshọn oyibo na ndị injinia fa kwesịrị ịtụle mara ife anyị aghọ ebe ahụ mmiri na-ezo na onye na-ana ka ọ nanwuo onye na-eje eje ka o jenwuo ide ebugokwanụ mmadụ na ya ugboro kwuru ugboro yes oye agụ jọnshọn hmm. then ezi basịzi n'ime obodo mba na ibe fa si ejekọta nke si oye agụ wee baa Nimo hmm. awọdụ kọntraktị ya esi oye agụ baa Nimo hmm. si ụzọ Abagana Girls wee gaa ebe alụrụ ya alụ aka eluo na half kilomita ijee n'akụkụ nke Nimo ebe ọ esi tamineti fụkwa na ebe ahụ na ọnọdụ ka fa ya agba ọsọ ndụ hmm. eh, na o nwe ndị na-eburu moto bata ndị na-ebu moto aba be fa mgbe a na-alụbara ya alụbazi anya fa ara abanwuzi ife eji n'ogu wee gbatọ anya nke si ezi icheke wee ba Nimo o kwesịgo na a ka-alụgwo ya ife ji eh, ofeke dị ka anyị ba amarọ mana anyị ma na anyị tigasịrị mmadụ na anyị nwegasịrị mmadụ na gọọmenti nna nna nna m ka a sị na a jụrụ mgbe anwa ọ fụnụgwo eze ọnịcha ọ sị na ya afụnụọkwa ya ya mana mmụọ ya gwara ya na ọ ghara adịla ozu ozu ọcha na ọ fụnụọkwa ya anya idozi ozu ọcha nwa wee ruo na ọnịcha bu ụzọ fụ n'oyibo ndị ọcha o wee bụrụ na mmụọ na onye ya-abụ eze ọnịcha ya-adị ozu ozu ọcha then um, abịa na ibe dị ka ụlọ akwụkwọ gasị ezigbo ụlọ akwụkwọ anyị nwegasị ụlọ akwụkwọ mana a na-eche ikpe o nwere ndị ikuku na-ebughasị roof fa hmm. eh, mana a ma na-eji mana ebido n'oge na mgbochi ịkọ ọya ka ọgwụ ya mma ife dị etu ahụ mee ndị na-afụ maka ya gara uge a ma ka e si wee mie ụzọ o si Oyeagụ junction wee gaba Abatete ruo Eziowelle hmm. ị gaa anya ịgafetasịrị ana e, Nnamdị Azikiwe sekọndịrị skuul Abagana hmm. ịgafetasịrị Nnamdị Azikiwe o nwee ebe transfọma dị n'aka ekpe n'ụsọ hmm. Nnamdị Azikiwe ahụ that spot anago n'ikita ọ dị nke a na-eche ka o gbugodo mmadụ mana ọ bụ etu ide si esi apụta na-apụta n'ezi o nwee ndị na-afụ maka gọtas mgbe niile kwesịrị na-apụta n'ogbe ma ọ bụ eria hmm. fụ ebe ife na-achọ imebi ife eburu ya naa n'ọfịs fa lue fa akpakọ maka ya malụ ife a ya-emie maintenance culture hmm. anyị ọ na-enye anyị nsogbu ebe a then mmiri ọṅụṅụ ịbịakwa na eria anụnwa m kpọrọ afa saịdị Adagbe ya m kpọrọ afa hmm. enwere ofu borehole

a ka nwee dị ka ndị na-alụgasị ọlụ ee, tọiletị baa baa baa Kemikal, n'ezi. e- ebe sọ va nyụọ nsị ide buru nke ya o buru na-aga ebe ọ na-aga onye kute- onye kutezi ala Enwe. ọṅụa ife ọjọ- ọ bụzi ala o were such things bụ nsogbu anyị na-enwe abịa na m, ebe nụnwa anyị nọ na mataniti a primary health care center Abagana popularly known as maternity Yeah, abaga alụrụ ya ebidoro ọrụ na ya na 1959 hmm. about June 1959 hmm. ka ebidoro ọrụ ebe a ọ na-eme ọfụma ọ tọrọ nke Nawfia hmm. ọ tọrọ primary health care center Nawfia ọ tọkwukwa na the cottage hospital Nimo fa ncha ka alụsị at maternity mgbanwe anọ bụ eh, community effort alụcha ya ọ Abagana amụ aka ndị inyom dị arị nne m fanwa ndị na-amụ nwa eweli enye local government Na- mana ife a na-eji n'ogu na-agbatọzi anya na amarọzi nke bụ nke ndị be anyị na onwe nefa o nwere mgbe m na-aga na-awonder kezi kpatazi na ara ejezi ụnọ ọgwụ mana dịka mgbe nne anyị fa mụcha ụmụ ikpeazụ ụdị ma amụrụ amụrụgo m tupu e wee lụọ ya hmm. eh, mana nne m mụrala ofu nwa ebe a hmm. ndị mmadụ na-agbata inyom Abagana na-etie iwu n'iwu na onye Abagana or nwaanyị Abagana ọbụla dị ime ebe ebe nke ya na na-eji wee na-akwalite obodo ndị ọzọ gbara anyị gburugburu tinyechakwala ụdị iwu ahụ na nke fa wee na-akwalite nke fa hmm. mana ọ bụ n'ebe ahụ ka anyị li mbeli na ndị be anyị
afa m bụ barrister Okechukwu Frederick Nzeakọ abụ m onye Eziakpaka Umudunu Abagana abụ m onye ọkaikpe nya bụ lawyer abụ m economist abụkwa m administrator ebi m Lagos
nnọọ ịchakwala acha anyị wee na-asị ka ka anyị malụ ebumnobi gị n'ihe dị gbasara mmiri na ọkụ na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka na ife eji enyere ndụ aka na obodo anyị na-eri mperi rinne ọ na-eri mperi rinne maka na ụzọ adịrọ ụzọ adịrọ na Abagana ndị nwa obere nwa nwere enwe emebichago ọkụ ọ bịa taa pụọ echi e needịrị ịgbado ya anya ihe dị n'ọkụ be anyị ndị be anyị ara enwere ọkụ mmiri kwuo ofu ife a mmiri oyibo nke government adịrọ nke nwa etinyere etinye bụ borehole ndị mmadụ na-agbakeri ya na-eme ka obodo wee na-enwe mmiri sọnyara ebe ndị masị nweta mmiri anyị maara mmiri niile a na-echu echu ma ngene ma ochichi ma ọfịa ọkụ ma ife niile afọ atachago ya na ndị be anyị e, e, n'idelo ndị be anyị ọ dị na mkpa ri nna ka anyị nwee ife eji enyere ndụ aka ọ na-akọ ụkọ na abagana dịka ezigbo lọya na politishan a maara amara n'obodo anyị maka na onye onye sị na ya mara ịma na ọ dị enene ihe onyonyo dị na naijiria ma ọ na ọha ege redio dị na naijiria anyị wee sị ka anyị malụ ihe ọbụla ị maara ebumnobi gị gbasara abagana ma onwe dị ka ka o si wee dị ebumnobi m gbasara abagana bụ ka be anyị dị mma maka na m enwerọ m obodo ọzọ karịa abagana afụ m obodo m n'anya ri nna abagana eri ụwa m ka m na-agba mbọ one m nwere ike ka be anyị dị mma ma mgbe m bụ nwata akwụkwọ m bụ onye isi ụmụ akwụkwọ nọ na aba ndị abagana nọ na akwụkwọ dị elu mechakwuo ego lụbara ọrụ achịkwa m abagana welfare union nọchialụ n'ọtụtụ ebe eji enyelụ abagana aka m bụkwu onye otu na ndị abagana council of professionals ndị na-eme ka ife dị mma for ụmụ akwụkwọ ndị na-eje akwụkwọ ya na ebumnobi m bu mgbe m zọrọ ọchịchị bụ ka m nọchite anya ụmụ owele tụmadụ abagana anyị ka ife wee na-adịba ndị be anyị mma maka na ka o si wee dị abagana anyị enwerọzị mmadụ na gọọmenti ọ dị mkpa na anyị nwere mmadụ na gọọmenti maka na anya onye bụ oke ya ebe ị nwerọ mmadụ nwa onye na-ekwuchitere gị ebumnobi mụ ka o si dị mụ bụ ka be anyị dị mma obodo ndị ọzọ ma ndị anyị na ha gba ma ndị anyị ndị ọ gbara anyị na fa bezikafa na-agafezi anyị a mara ekere mmụọ bụ ụzọ ọkpọ abagana bụ obodo mbụ na anambra abagana kwesịrị ịdị mma ọ nya bụ ihe m bu n'obi daalụ
anyị na-asị ka anyị mara ebumnobi gị n'ụmụaka anyị bụ ụmụ ikolobịa nọ n'abagana ebe afụ ka ọlụ dị ife m ji sị na ebe afụ ka ọlụ dị bụ na ụmụ ikolobịa anyị ndị ntorobịa ma nwoke ma nwaanyị ọkọtọ n'ime fa na-anazi n'iyi ife ebe ọ na were ewute m bụ na ọtụtụ n'ime fa ọtụtụ n'ime fa ọtụtụ ụmụ ikolobịa anyị ụmụ agbọghọbịa anyị enwerọ ọrụ mana nke kachasị ewute m bụ na ọtụtụ n'ime fa achọrọkwu ije akwụkwọ maọbụ ịmụ ọrụ maọbụ ịmụ afịa i luzie nke kachasị njọ bụ na ọtụtụ n'ime fa anaazi n'ikpere alụsị ịjụ ọfa ka ọ gịnị bụzi asị na ha fụrụ ọnụ ebe ha na-afụ ife na-eri ọ dị mkpa na-agbadolo maka na asị ndị oyibo si na the youth wụ the leaders of tomorrow ọ dị mkpa na agbadolo fa anya ka a dị sure na obodo anyị anyụrọ ka ọkụ maka na obodo ọbụla rapụrụ ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa fa fa esoro n'ụkpụrụ kwesịrị iso obodo afụ na-anyụ ka ọkụ abagana adọrọ mma ịnyụ ka ọkụ na abagana wụ obodo eji ezigbo ife wee malụ wee na-ayọ ndị niile ndị ọnụ na-elu n'okwu ka fa nyebele ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa aka site na ịzụ ha n'akwụkwọ inye fa ọlụ na idu fa n'afịa ka ọ ya-abụ nke onye na-eme ka ọ gaziere ya ọfụma biko thank you daalụ daalụ daalụ rinne ife a na-ajụzi kịta bụ ndụmọdụ ị nwere ike inyere ndị ndị niile- ndị nwere ike inyere ndị a ị na ha ekwu aka kee ndụmọdụ ị nwere onye ọbụla bụ onye a mụrụ ọ bụrụ onye nwa ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla bụ onye abagana bụ mbụ anyị anyị abagana chọrọ udo maka na ọ nwee udo ka eji enwe agamniru abagana chọrọ ịfụnanya n'etiti onwe fa abagana chọrọ eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ abagana chọrọ enyemaka maka na onye nyere nwanne ya aka ndị be anyị sị na anya aka ọdụdụ na a na-akwụfọ akwụfọ aka weta aka weta ọ nya bụ na ọkụ eju onye nyere nwanne ya aka nwanne ya ebinie onye enyere aka enyere onye ọzọ aka onye ọzọ enyere onye ọzọ aka si etu afụ na-aga ọ wụrụ na obodo anyị abụla obodo eji ama atụ ya ndụmọdụ m bụ ka anyị kaba arụ fụ obodo anyị n'anya fụ onwe anyị n'anya fụ nwanne anyị n'anya wee na-agba mbọ maka ọdịmma obodo anyị bụ abagana site n'ike nke chineke abagana ya-adị mma
daalụ daalụ daalụ daalụ daalụ
Benji Ejiofor onye Akanogu Umudunu Abagana hmm. kee ka i si wee fụ ọnọdụ Abagana n'ụbọsị tata n'ife gbasara ụzọ ọkụ eletrik na mmiri ife niile a ị gụ kịta ụzọ eletrik mmiri ma sị enwere nke na-agụ okwu ma mbuze ma ife gbasara ọnọdụ security fa ncha niile nwecha nsogbu nwecha nsogbu kịta alụ nwere mma atụta ka m wee nya ofu ofu ị bịagodo n'ife gbasara ụzọ mhm. ụmụ ife na-aga mfụcha ọ na-ewute m mhm. maka na m maalụ na n'ụmụaka m o nwere ka esi eme a na-akụ a na-akụ ogene lụwa ụzọ mana ikwuo maka ya kịta ọ bụrụ na ife ochie ikwuo ya kịta ọ bụrụ ife ochie mana ofu ife obodo ji eneta onwe fa anya ọ bụrụ na iwuzi bụ na onye ọbụla ya ebu ọgụ pụta kịta abụ m onye abagana bụ onye- abụ m onye akanọgụ abagana ọ bụ na vileji m na ogbe m ma ọnụkụ m asị kịta na a ya-apụta ka alụa ezi gbadara ebe a ọ bụrụ na m anọrọ n'ụlọ agwa m ife m etinyere ndị nọ n'ụlọ ndị ya arụ ya ọkwa m ọ bụrụ iwu na a ya-ejizi shovel gbute aja n'akụkụ eweta ego eji bute ya tụwa enwere ọgbọ ịma na abagana ife dị n'ọgbọ na-atọ abagana ụtọ rinne hmm. mana ịnezi ya na be anyị kịta ọgbọ bụzi sọsọ akwamozu o nwerozi ife mgbe mgbe mgbe anyị na-eto anyị ma na ọgbọ na-alụ na-alụ ọchịchị gbam kịta nwe o nwerozi ife ọgbọ na-eme ọgbọ ọrụ onye nwụa akwụkwọ anya hmm. kedu ife kedu ife eketazi ọgbọ na ndụ oh, so na echọọ mụ na asị m kwube ọchịchị obodo anyị maọbụ igwe o maọbụ prezident jeneral o fa zodo fa ife gbasara ọgbọ fa malitekwu ya ka ọgbọ lụwa ọrụ dịrị fa na abagana na abagana ife gbasara eh, eh, ife sekuriti ka m ghazara ijebe n'ebe etu ụmụaka si wee nọrọ mana ka m bidogodo nke nke na-eri m nri n'obi dị- dị very simple ịpụwa ife dịka na n'ogologo ezi be m ọ na-ewetara n'aka ebe 7 ọkụ ara adị na ị bịa na-afụ ife ụmụaka a na-agbago na-agbada ma ndị na-ese nke osise ọ nya. ma ndị na-ebi ọma ọ nya mana ife na-eweta ya bụ eche m na oke ọchịchị hmm. na asị m kpaa alo kịta na m ma-ayọ ọchịchị abagana ka emee ya ka ọ bụrụ omenala ọ bụrụ iwu hmm. na onye ọbụla nwere ọkụ eletrik bịa hmm. na opekata mpe ya weta ofu bọlbụ n'ogologo ezi ya maka na ofu ife na-eme taụnship ọkụ ife eji anọrọ na taụnship ọ dịka chi ara eji eji maka na ọkụ na-enwu so na ọ bụ na emee ya ọ bụrụ iwu na abagana onye ọbụla onye na-enwerọ eletrik sị egbukwana ya o mm. mana onye ọbụla nwe nya tii n'ụlọ ya nya tii mm. ya ofu n'ezi ka o wee chakee mm. maka na ọchịchị na-ebutekwu ajọ echiche onye nọrọ n'ọchịchị ọ sị nya kwụkwuo na ebe onye gafeta ya narị ya ife mana onye nọrọ ezi ebe niile tiefuru ọ sị ka ya naba na onye ya yiere egwu ọ fụ ya ị bịakwa n'ife gbasara eh, agụmakwụkwọ ụmụaka ma ọ bụ akalogheri dịzi ebe niile hmm. eh, nwanne m nke anwa amaghị m ebe m na-esi wee kwuo okwu kama na ofu ife nnyugolo bụ na ụmụaka na onwe fa na-aga fa nezie anya ọ dị fa ka onye ọbụla nwere ego na-ebute ego mbute onye ị sịziala ya bịa ka a pụọ ọ chọwa onye duga ya Malaysia ị sịzi ya bịa ka ọ na- ọ na- ọ na- ọ na-azụ afịa ka e si azụ ọ gbara bọyị emechaa ka e duo ya ụlọ ọ dịghị ọsịsọ onye i gota moto bunye mmadụ ka ọ nyaara gị mbọsị ahụ i bunye moto ka ọ na-eje ekwe nke ọ ya-ego ọnụ onye ọ gbata ego ka ọ bịa eji na-akwụ ya ụgwọ ọka ome so o wee bụrụ ife i- i- nnekwute ife nsogbu mana ndị be anyị sị na anyị ejirọ mgbagbu wee ghara ọgụ na a dịgodo iri nke i mere ife na a ya-afụ ofu onye dị mma kee ka i si wee fụ obodo anyị Abagana n'ụbọchị dịka oge a n'ife gbasara ma ọkụ ma ụzọ ma eletrik kee ka i si fụ obodo anyị wa Abagana afụkwa m ana m afụta Abagana dịka obodo chukwu gọziri rinne n'ife gbasatalụ ife ndị anyị kpọrọ afa infrastructures chukwu gọziri anyị na ya ọ bụrụgodo na mgbe dịka m tolite bụrụ onye